Unu anụgo maka Lion Business Park? Anyị anụgo fa nọ na Ninth Mile n'Enugwu ebe ewepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. anyị na-ekene ndị be anyị anyị abịago na Lion Business Park eh, na Ninth Mile n'Enugu steeti ebe anyị na-agwa unu kwamgbe kwamgbe edebere ife dị egwu enweberọ ebe afụrụ ya na Afrịka enweberọ ebe afụrụ ya na the whole Nigeria o wee dị mkpa na anyị kọtara unu ife nụrụ anyị ọkụ n'obi eji nwee tripartite bodies na-etake care of this project maka o nwee ndị na-asị kedu ka ee projekti anyị si wee gaa n'iru ọ ghara adịna ka ife ndị be anyị na-adị abandon project so anyị wee mee ka o doo onye ọbụla anya na nke a dị well structured anyị nere anya wee chọpụta ife na-emekarị eji nwee some abandon project afia international market nke alụchaghị alụcha gọvanọ pụọ nke ahụ end ya otu a ka anyị si chọpụtacha ife ndị a e wee structure this place enwee ife a na-akpọ sense of inclusiveness nke mbụ the four communities e wetara ana ha ebe a ndị eke imezi ọwa ezeagụ nsude ndị ewetasịra ana ha ebe a ee ewetara ndị traditional rulers ha ha nọ na the board nke a nọmba 1 nọmba 2 bụ na steeti gọọmenti nwere ekwiti maka ife ọbụna a na-eme gọọmenti anọrọ na ya ịma na ife ahụ enwerọ isi after god ọ gọọmenti nwe mmadụ ee maka international communities dịka anyị si wee gosi unu mgbe gara aga na german consul general bịa ọ gọvanọ peter mbah courtesy of him ka ha ji wee bịa wee na-eti mkpu na ha afụgo second base after lagos lagos adịghị overpopulated kedu ife anyị na-akọwa these four communities dị involved na projekti a anyị enyerọ ha ego ana abịa nye ha ife a na-akpọ compensation maka economic trees ọ bụrọ ego a ka mkpa asị ha ngwa gburube na osisi dị ebe a ndị youth unu o mezie ana ha nwee economic value nke a nọmba 1 nọmba 2 bụ na ana ọbụla a na-ele ebe a dị a part of it ha so na-edevelop ya ma aja ma okwute na ife ndị ọzọ eji arụ ọrụ otu a ka esi a-carry mmadụ along maka ife a na-achọ ịrụ ebe a bụ nwa nwa toto okwuru ka ọ bụ so all the communities are involved state government is involved ife ọbụla bụ proceed communities ndị a na-enweta ebe a unu ya-afụsịcha pikchọ anyị na ha sere mgbe e nwere nzukọ ka ọ na-aga n'akụkụ ebe a ife ọbụla proceed ha na-enweta anyị meghere ife a na-akpọ trust fund that trust fund bụ kedu ife ndị nke a chọrọ kedu ife ndị nke a chọrọ ka ife ndị nke a chọrọ ha kwusị ife ha chọrọ ọ ife a ga-esi n'ego a wee lụọ ọrụ ha ọ nwa nwa toto kwuru in next 50 years or 100 years ụmụazị amasị na a bịa nara ha ana ha wee lụọ afịa ha na-afụ ife ha nwa benefitiri from the proceed ọ nya bụ infrastructure mana i jee n'obodo goro ha ana nyebie ha isi e- e- e- isi ego ha richa the money in 10 20 years to come ụmụazị ebido bugharịwa placard ọ dị ka nara ha ana ha n'efu ọ ife nke a ji wee dị iche Lion Business Park e nwere tripartite bodies Association of Lion Business Park all business moguls ndị okenye jegoro ije jee mba kwuru mba waa ọfịa asaa gwuo mmiri asaa wee chọpụta ife kpata ndị Igbo ji wee dị stranded obodo ọna dị mma n'ụwa ọ ndị nwe obodo na-edebe iwu obodo ji adị mma ndị mba wee na-esonye ha maka i jee na Rome i mee ka ndị Rome ee otu a ka o si dị kedu ife ya wanyị dewe na be anyị ndị ọzọ na-abịa ha nyere anyị aka na maintenance culture ọ gị nwa nwe ụnọ ya edozigodu ka be gị ya adị maka ọ ka o esi wee dewute ya ka o esi wee dị nene ya si unu nne n'ife ndị a kọwa unu afụ na ọ dị mkpa ịchọpụta ọ bụrụ nke na gọvanọ a bidoro afịa a ma-enwe continuity with another gọvanọ mba nke a communities here have come to stay Lion Business Park Association or Board of Trustees they have come to stay otu a ka ọ dịkwa state government everybody is participating ma ekwensu nọ na this community ma mammy water ha ncha na-ebenefit everybody is rejoicing so o nwere onye uru na-asa afọ o mego onye ọwụna amara yes na obodo ndị a dị 2000 hectares of land abụrụ ife dị ebe a all millions of plots ka a na-ekwu ife ọbụna na-adị na city ọ nya ka e ji kpọọ ya city in another city a microcosm of heaven a miniature ọ ife anyị kpọrọ ya Banana Island dị na Lagos ka ọ dị ee Bariga dịkwa na ofu Lagos ahụ Ajegunle ofu Lagos ahụ mana ị nụzie price ana na Banana Island ị na-awonder ọ kwa ofu Lagos ọ ka e si wee carve ya out all the speculation ọ ka e si wee lụọ ya ị bịa na Enugu State na Ninth Mile ebe a ka e nwe the best water na Nigeria spring water all the breweries are situated here ọ nya ka anyị ji wee nechasị ka a ghara akọ n'akụkọ mmiri a bịazie n'ọkụ ọ steady power supply unu ya afụsị ndị gọvanọ kpọtasị abịa na-edeliberate ife niile a then a bịazie n'ife a na-alụ alụ e nwe shops 22,000 shops ka a na-arụ na phase 1 e nwe plazas e nwe business plaza e nwere executive plaza ndị nke a dị e nwere warehouse 40 square meters nke e designịrị ọfụụ ọ ya adị 30 in a building then shop a kịta dị 15.55 square meters ọ dị 112 in a building 56 n'elu 56 n'ala ọ bụrụ ife anyị kọwara unu na o nwere ebe ị ya afụ ụdị ya maka ịbịa n'akụkụ ya o nwere 36 toilet and urinaries 18 n'elu 18 n'ala size shop a bụ size afụbọghọ na all the market esogo m rụọ ASPAMDA eso m wee rụọ Ubani market eso m wee rụọ n'Imo market enwesịrị m shops ebe ndị a so I'm talking out of experience nke a bụ ife afụbọghọ na mbụ abịa na side shops ahụ enwekwazịrị another area the buildings dị so spacious na moto na-agba n'iru na-agba n'azụ ma pakịchaa moto n'iru shop so anyị ejero economize the land anyị mere ya ka ọ bụrụ the best among equal ka ọ bụrụ the best of the best so abịakwa na n'ime park a enwere shopping mall enwere exhibition center all the products a na-alụ maka thousands of factories and warehouses dị n'ime ebe a ife a na-agwa unu millions of plus 2000 hectares ọ bụrọ acres na ọ hectares of land ka a na-ekwu okwu ya so the factories the shops anyị ka ya egosi unu ebe ndị lụchago warehouse na-eme offload ee container a na-agba ebe a free all free trade zone that's the most beautiful part of it ị batara n'ebe a ị fụ na ị batago in another world enwere ife a na-akpọ world apart ọ ife anyị na-arụ here so nke warehouse dị nke factories dị nke em, shops dị international market o mechie o nwere ebe ọzọ a na-akpọ Lion Square ebe a ya da enwe night life ife ọbụla ị chọ na ị ya enweta ya that place ebe a na-arụ ọrụ 24 hours then abịazie na residential estate anyị ya enwe security wise ife anyị na-akpọ first and second gate ị gafere na first gate before ị gaa second gate anyị ya enwe central communication center onye ị na-achọta ya ama onye ị bụ confirm ọ before ị cross ọ the second gate ụmụnne m ọ dị egwu ọ dị wonderful ife anyị ji wee na-eme ife a bụ na ọtụtụ gbagoro ana ebe a over 500 investors nọ ebe a ha ncha niine afụgo ife ha enwego expose kedu ife ya aba mee ka ọ tụọ ha n'anya na that residential estate anyị mere na ụzọ gara n'every building nothing like na ana m dị n'azụ every building nwere ụzọ n'iru ya so afịa anyị na-arụ ụfọdụ na-asị m nye m corner shop nye m front shop ife anyị na-arụ bụ na center of the park enwere onye ọna nọ na stadium nwee ike ịsị na ọ da afụ ife a na-agba na bọọlụ ọ gwụcha na onye kpuru isi every corner ị nọ na stadium ị ya da afụ ife a na-agba ọ ife anyị na-arụ ebe a so the center of the park enwere ife dịka shop nọ n'azụ ma ọ shop nọ n'iru meanwhile anyị structure ya na everybody ị nọ na mba ị nọ n'ụlọ you will get your shop according to serial number nọ na offer letter a ya enye gị the legal contract paper so nothing like a manipulation ife na-esere ndị be anyị bụ ụbọ nwere ife ọzọ anyị sị mba na anyị ewepụ oke ọchịchọ anyị enwe equity anyị enwe justice anyị enwe fairness since three years anyị ji wee bido ọrụ a after the unveiling anyị alụgo ọrụ one year and four communities eweba ndị nwere interest sị na na a na-emegbu ha maka gịnị ife ọ bụna na-abịa according to the normal proportion so ya ka m sị ka m present ya unu ụmụnne m unu nee anya n'azụ unu ya afụ lion business park so by my right hand unu ya afụ the men among the team then by my left hand unu ya afụ ndị niile merụ ife ọ na-aga n'iru then the board of directors we are representing them uh, the communities we are representing them so ife anyị ji na-ekwu ife a ụmụnne m bụ ọ dị mkpa na ndị be anyị nata ee ọ nya ka m ji sị ka anyị zukọ ebe a otu anyị si emebe ee ka ndị mmadụ mara ife na-aga ebe a so Engineer Pat daalụ so much i so n'aka na-eme ife ọ na-aga aga Engineer Ken daalụ rinne Eh, our main engineers ji ọrụ ee Bro Tony and Bro Paul and Bro Mike anyị ncha niile partners na God's agenda ndị na-supervise ọrụ a ha nwa na onwe ha bụ ndị ji dị ọrụ kpọmkwem so and the board themselves bụ ndị na-enye anyị direction on what to do o nwere nnukwu company anyị jide ebube no n'aka na-ekwu n'ụwa niile nụ fa bu ọganiru ndị igbo n'isi nụ ife dị mma na-adị fa mma God's Agenda Production ụwa kasị akasị o na ndị amarọzi aka ma ncha God's Agenda Production na unu zuru ka e mee na ị chọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa nụ kpọtụrụ God's Agenda Production na fa bụkwazi God's Agenda Properties God's Agenda Estate Management